Hi, good morning. It's me, uh, Nesta, the black teacher. Um, in this video, ndofuna ndiyankhe funso lomwe ndafunsidwa ku inbox ndi munthu amene wandipempha kuti iya mundiyankhire pa video kuti mwina anthu ena angatolepo ziwiri zitatu. Um, funso limene lili lomwe wandifunsa ndilokhudzana ndi uh, kupanga invest eh, ndalama kupanga nda, kupha makwacha yes uh, munthu amene akufuna atadziwa zogula ma stock kapena kugula ma shares a company ija ya apple ya kuti amene ena amatchula kuti apple inc eh, ya uh, kugula ma stocks a apple Eh, ndi amene wandifunsa kuti eh, kodi zimene ndikumaona ndi zoonadi zokhuza Apple Inc shares kuti you can buy ma stocks kupanga trade komanso wafunsa kuti eh, how long does it take kuti iweyo ukagula ma shares iwo uyambe kupanga dollar okay um, ndinapangapo video yomwe ndinafotokoza what is uh, stock trading edi kapena za, za ma shares kuti zimayenda bwanji um, ndinapereka chitsanzo why makampani amagulisa ma shares okay eh, kuti for example ineyo ndili ndi idea yoti ndipange business kapena ndili ndi kampani ndapanga kale ndayamba koma ndifuna kampani ija ikule ndipange fundraise ndalama kuti kampani ija ikule ndiye ndimayipanga value company ujeni eh, company yanga ija ndikupanga ma shares ndiye ndimauza anthu kuti akuluakulu mutha kugula ma share eh, meaning kuti anthu aja andipase ndalama ine ndalama zija ndiziyika mu company muja ndizipanga invest basi ma shares aja mm. um, pali chizungu chotchedwa shareholder shareholder eh, ukachipanga translate literally eh, shareholder kugwirizira mashare ku- kupanga kugwirizira mashare uh, chizungu chimene ichi ndi chizungu cha accurate chimene chingapange chingafotokoze nkhani ya mashares kuti imakhala bwanji kapena ndalamazo zima- zimapangidwa bwanji eh, investment ya mashare chimene chimachitika actually iweyo umangokhala kuti wagwirizira mashare a kampaniyo okay uh, wa- ya mashare samakugayira ndalama uh, most of the times samakugayira ndalama makampani ambiri akapanga ndalama ndalama zija amapanganso reinvest mu kampani muja okay kuti mashare ake basi pa azichuluka in value so they reinvest in the company and the company ija imapezeka kuti ikukula sikuti akapanga ma profit ndiye amati aliyense amene ali ndi mashare bwerani tikugayireni ma profit ndi zochepa nthawi zomwe zimenezo zimachitika kuti kampani yapanga dzindalama komano sikufunika kupanganso invest ndiye board ya kampani ija imazagwirizana kuti okay ndalama izizi we can distribute kwa ma shareholders okay komano very very minimal kwa anthu amene tili ndi mashare ochepa kuti uka- ukalandirepo kanthu eh? yeah so uh, shareholding imagwira ntchito mmene ndanenera kuti shareholding umakhala ngati kugwirizira so how do you make money iwe wagula masheya ndiye kuti kugwirizira masheya akampani mwakuti ndiye umayang'ana pamsika wa masheya kuja ngati value yomwe iweyo unagulira masheya aja yakwera Okay, let's say iwe ma share ako unagula ma share 100 koma umagula pa 10 kwacha 10 kwacha 10 kwacha. Right? Meaning kuti unagula 1000 kwa unagula ndi 1000 kwacha. Right? Waika 1000 kwacha kugula ma share ako 100 pa 10 kwacha 10 kwacha 10 kwacha. Right? Ndiye basi umangodikirira. Umangodikirira iwe iwalakoso. Eh, ndiye tsiku linake waona mu news kaya wamva pena pake kuti eh kapena waona no- ujeni message kuti ma share akampani unagula aja. Anachokatu pa 10 kwachatu. Ii, pano pa share imozi ndi 1000 etu. Iwe eh eh ndiye unagula paja mashare 100 eh? ndiye kuti padakali pano pa mashare ako 100 aja value yake yasanduka bwa nanga si pano pafikano 1000 eh eh ndiye kuti iweyono mashare ako aja sopano akwana 100000 iwe unagula pabwa unagula wa, uh, pa, pa 10 kwacha tsopano 10 kwacha ija yakupasano chani 100000 ndiye 100000 sikuti ili m'manja mwako tu idakali ku kampani kuja value ya masheya yako ndiye ngati ukufuna upange kashi ndiye umanena kuti ah basi ndikugulitsa masheya angawa ndipase ndimone 100000 yanga ndizipita waphapo ndalama okay mmene ungapezere ndalama masheya aja atakwera choncho uthanso kuluza ndalama masheya aja atatsika mtengo iweyo unagula ali pa 10 kwacha sopano masheya aja kampani sikuchita bwino masheya aja agwa ali pa 5 kwacha kapena pa 1 kwacha eh ndiye kuti iweyo ndalama yako imene unaika ija yadani yatsika pa ma share 100 unaononga 1000 panopa yas- basi afika pa 1 kwacha iwe uli ndi 100tu 1000 unaika ija panopa ndi 100 zimachitikaso nchifukwa chake anthu ogula masheya amayang'ana makampani amene akuchita bwino now eh, imene ndimangokupasani background yomwe ndinakambapo now let's go back to apple shares apple shares apple samagulisa mashares directly kwa anthu yayi iwe sungagule mashare direct ku apple company mm. apple company imagulisa mashare zake ima- amapanga trade mashare zake through ma brokers makampani ambiri samatero a national bank ndiye kuti ukagula upita kaya ku NICO a NICO aja akuthandiza kumakhala ma brokers mmene kuja eya anyway um, You, pali ma brokers ambirimbiri amene ali pa internet you can find um, uh, reliable brokers enieni a legitimate iwe ndikupanga register account pamene paja uyika ndalama mu account yako ija ukayika ndalama mu account yako ija wapanga register bwinobwino ndiye uzigula ma shares ndalama zako uziona mu account mwako unena ndagula ma share a Apple Inc ndagula amwakuti it's, it's that simple just find a broker upanga register mabroker akufuna anthu upanga register ife iwonso ama- amakhala ndi ka commission kawo eh? yeah. so upanga register uyika ndalama zako mu account mwako ndi ukhala ndi trading account yako ndi ukapanga trading pamene paja uzigula ma, ma Apple uzipanga gula ma shares a Apple aja pamene paja now ma shares a Apple ali valuable ma shares a Apple anakwerapo kufika pa 700 share imodzi 700 dollars anakwerapo kufika pa 700 dollars as of today ma shares a apple ali pa 288 kusonyeza kuti nthawi ina yake anthu analuza ndalama amene anagula ma shares a apple ali kuma 500 kuma 600 uku ngati ma shares anabwerera kuzafika pa kuzafika pa 200 pa 300 ndi kuti anthu ena ake analuza analuza ndalama okay komanso anthu ambirinso apanga ndalama ku mashares a apple chifukwa kumayambiriro sanali pa 300 po ayi anali cheaper so enanso apanga ndalama kufika panopa kuti afike pa 300 mwachitsanzo munthu amene anagula ma shares a apple ndi 10000 dollars eh, 30 years ago right?

unatenga 1000 ndikugula ma shares a Apple inc leroli utha kukhala ndi 130000 dollars ndifuna mukhale ndi chidwi ndi period yomwe ndayitchulayo 20 years ndi 30 years ndimene ndifuna ndikuuze ndimene panchonena kuti kupanga ndalama ku mashare si za chaka chimodzi si za miyezi iwiri ambiri amapanga amene amapha ndalama ku mashares amayika ndikukhala pay for kanthawi chifukwa kukwera mtengo kwa mashare kwenikweni kwa significant kumachitika over a period of time not a short period of time so that short period of time you can lose you can make money you can lose eh komano over a long period of time mashares aja amapezeka ndi kuti akweradi value yake yakwera that's how people make money long term yeah zikomo kwambiri i hope you get something from there